ya donc uh, voilà an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen silamɛ fɛn fɛn ye mawuludu fêté k'a sɔrɔ i ma choguel invité n kan b'olu silamɛw de ma n ka foli b'o ye nin yɔrɔ in na n tɛ se ka ayidara fo bi dɛ tɛ se ayidara i ye sira fara i ye mawuludu yɛlɛma ka kɛ politiki ye kunun non il y avait trop de déception choguel ka mɔgɔw caman astafurulayi ala ka yafa n ma Non, Mawuludu ma dabɔ nin kama Haidara, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, a ma dabɔ nin kama. Tu voulais juste, e fɛnɛ tun b'a fɛ k'i fanga n'i ka jama yira Asimi Goyita la, sɔrasiw la, minnu b'an kunna bi. C'est pas grave, tagalen ɲɛfɛ an bɛ na olu kama. Mais n nalen don kuma kɔnɔ, n b'a daminɛ ni k'a daminɛ ni jumɛn ye juguman wa ou bien ɲuman parce que a fila bɛɛ bɛ yan bi j'ai les deux

c'est ce que je vais vous montrer n bɛ kuma o de kan dɔɔni hali sisan a bɛ ka na y'a ye hali sisan messenger la a bɛ ka na mais ni n tagara a lajɛ sisan n bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ don min ma deli k'an ka foyi poster donc pratiquement n yɛrɛ ka tɔ kɛ n tɛ n ka temps perdu a ko ninnu na tuguni quoi salut a ye hakɛ to a ye hakɛ to nin mankan in na voilà. a ye nin muso in lajɛ ko maya jalo a y'a lajɛ tile fila in na aw b'a ye n ka paji kan ne den dɔ ye an bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ k'a lajɛ nin de ye maya jalo ye n ma foyi k'a la n t'a ɲɛ sira la n ka ko ma deli ka s'a ma n'i taara a ka paji kan i b'a sɔrɔ a bɛ tan de y'a ye a ka porofili bɛ tan de ee n bɛ dɔɔnin fɔ ale kan yanni n ka taa ɲɛfɛ ya voilà ale de dalen filɛ salɔn kɔnɔ tan ne m'a ta a ka so n y'a ta a ka page de kɔnɔ nin ye muso de ye c'est une des filles minnu cɛɲa ma mago ɲa u ye ni mɔgɔ min ko k'a cɛ man ɲi i ye nkalon tigɛ a cɛ ka ɲi mais nin filɛ cogo min na mɔgɔ min bɛ mɔgɔ min cɛ ka ɲi tan i yecogo bɛ tan i b'i da nin dacogo in na k'a bila i ka facebook page kan aw hakili la o ye mɔgɔ sugu jumɛn ye aw yɛrɛ bolo a y'a lajɛ mɔgɔ min bɛ nin kɛ aw bolo nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye ko maya jalo n'i cɛ ka ɲi fɛn bɛɛ b'i la mais fo i k'i yɛrɛ feere o kɔrɔ ye mun ye ko cɛw tilala i la k'i tolila ale o muso min y'a wolo u bɛɛ tolila c'est pourquoi u bɛna baga mɔgɔw ma réseaux sociaux sanfɛ i kɛlen kɔfɛ k'i da k'i jan k'i yɛrɛ yira cɛw la o ka n'i ta tabaga t'i la a b'a kɛ ni kɛlɛ ye sisan a bɛ mɔgɔ kɛlɛ a bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ka sira fɛ n'o ye ne iba ye problème t'a la sinon ne ma s'a ma an tɛ ɲɔgɔn ye sira la ne t'a dɔn n ma deli k'a ye n t'a ka page kalama a wulila ten dɔrɔn ka baga n ma k'a ɲɛ ala bolo ka na n ta ka taa n dɔgɔya a ka page kan cogo min ka d'a ye n ma foyi k'a la bon aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'i ko k'i bɛ kuma a bɛ fɔ k'i ye mɔgɔ dɔ dɔgɔya mais nin tɛ mɔgɔ ye mais a ye mɔgɔ min dɔgɔya n'o ye ne ye mɔgɔw tɛ min dɔn ne bɛna segin a kan n b'a fɔ bɛɛ k'a mɛn n'a diyara min ye o de don n'a ma diya min ye o de don a tɛ wuli i komi a pɛrɛlen don ba neni de kama ni ne ye maa o maa n'i pɛrɛlen don ba neni kama ni ne ye i bɛ ne sɔrɔ bien vrai que n tɛ bɛɛ jaabi mais n'i décidelen don i ma se k'a kɛ ni faux profil ye i n'a fɔ dangaden y'a kɛ cogo min ka n tɔgɔ ni n jamu ta ani n foto ka page dilan n'a ye comme ça a bɛ taa mɔgɔw neni n'a ye ne tɔgɔ la ka sɔrɔ ne tɛ ko iba bokumu a ma se k'o ta ɲɔgɔn kɛ a ma se ka faux profil dilan fo k'a yɛrɛ ka profil ta nin y'a ka profil de ye k'o ta ka na ne neni n'a ye ne b'a yir'i la maya jalo n ko ne ba neni bɛ digi mɔgɔ min na ba de b'o bolo ba tɛ ne bolo ba ko tin tɛ ne na ne ba tɛ ne bolo n bɛ min défend je n'en ai pas ba neni tɛ digi ne na sinji tɛ ne na balima neni tɛ digi ne na mais j'espère que i pɛrɛlen don i fɛnɛ o ɲɔgɔn de parce que n bɛn'i ladon i ba kɔnɔ ça c'est très clair e ta tɛ digi ne na maya jalo parce que sungurunba den a bɛ sungurunba denya walew de kɛ fo facebook sanfɛ yan ne ba kun tɛ muso ju tolilen ye a kun t'i ɲɔgɔn wolo k'i da k'i cɛ ɲa ma ka tila k'i dɛsɛ cɛw la parce que u tigɛr'i la cɛ bɛɛ b'i ta i bɛn'i ta lase ne de ma donc o kɔrɔ ye i ba bamunen b'i kɔ la n b'i digi ka don i ba kɔnɔ k'i ba neni ka taa k'i ba neni ka na wagati bɛɛ n b'i ba bilen cogo min ka di n ye i ko ko ne y'i ba neni inbox kɔnɔ o de ka dɔgɔn n b'i ba neni page in kan n b'i don i ba kɔnɔ yan i ba sungurunba n b'i ta k'i digi a kɔnɔ mais komi i m'a faamu fɔlɔ mɔgɔ min tɛ e ye o ka ba neni fa neni tɛ digi ne na ne ye minnu kanu k'u ladon n kɛra maa minnu fɛ olu ye ne fa neni ka n ba neni o de ye ba ko nege bɔ ne na n ba ka wolo yɛrɛ ye n fa ni n ba neni aw ye ne de ta mɛn an b'o ta mɛn ne tɛ n sigi ka bɛɛ ka vocal jouer an t'a kɛ quoi parce que n senna ka teliya ban n bɛ se k'i jaabi ka sɔrɔ n m'i ka vocal jouer n bɛ mɔgɔ min ka vocal jouer désormais maa o maa ni ne y'i kanu ka k'i fɛ k'i kɛlɛ i ka ne kɛlɛ ne k'e kanu k'i ladon ka n yɛrɛ d'i ma ka da i la ka k'i fɛ e ma mɔgɔ sɔrɔ i bɛ mɔgɔ min kɛlɛ fo ne i ba n'o mɔgɔ sugu nana ne kɛlɛ n b'a jaabi n b'a jaabi a fa n'a ba la n b'a jaabi a yɛrɛ la n b'a jaabi f'a kolo maa o maa n kanu n ka mɔgɔ kanunenw n t'u permettre tugun u ka n neni n'i ye n neni n bɛ bɔ n b'i ba neni n b'i fa neni n b'i don i ba kɔnɔ n b'i don i fa kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn dɔn n kan i b'a jouer n bɛ fɛn fɛn dɔn i kan n b'a jouer o de bɛ ne ni n kanubagaw bɛɛ cɛ facebook sanfɛtaw sinon sokaw tɛ o n'olu tilala o ne ye san mugan kelen de kɛ ameriki an b'olu ka kɔlɔlɔ la facebook ɲamaden facebook inconscient den o ka nenni n'o ka kɔrɔmatigɛli n'o ka jatigɛ o tɛ i ba bɔ a ja kan a tɛ kɛ fo ka n sa a tɛ kɛ n'i ye n kɔrɔbɔ don o don n b'i jaabi maa o maa facebook sanfɛ ni ne y'i kanu ka k'i fɛ maa o maa ni ne y'i ladon maa o maa ni ne ye n ka tunga dɛrɛmɛ kelen pe de ta k'a d'i ma n'i bɔra k'i bɛ ne neni ne bɛ bɔ k'i ba neni ka bɔ k'i fa neni ka bɔ ka n ta sara i la sira bɛɛ fɛ ne tɛ malobaliya la tuguni o banna o œil pour œil dent pour dent n'i ko k'i b'i yɛrɛ kɛ fatɔ ye ka ne neni ne bɛ n yɛrɛ kɛ naloma ni lagalagatɔ ye k'i jaabi layidu tɛ ne ni mɔgɔ cɛ neni n'an ka page kan yan n ta ye n sigiyɔrɔ ye min ka di n da ye n b'a fɔ n tɛ n yɛrɛ to maa si bolo maa o maa faux profil tɛ foyi foyi f'i yɛrɛ ka profil normal ka n'o ta k'i sigi kuma tɛ maa min dɔnnen don k'i bɛ n'i sigi video la ou bien publication na ka na baga ne ma ka ne dɔgɔya n ma foyi k'i la n ma s'i ma n ka tɔɔrɔ ma s'i ma n ma deli ka video kɛ i kan n ma deli k'i dɔgɔya n ka video kɔnɔ n ka bonya de ser'i ma maa o maa n'i y'a kɔrɔbɔ ka na ci n na n b'i jaabi i bɛ tila dɔrɔn n bɛ yɛlɛ o yɔrɔnin bɛɛ i kama maa o maa exception t'a la je ne fais pas de cadeaux aux impolis il faut il, c'est-à-dire qu'il faut combattre la terreur par la terreur ɲamadenya min bɛ facebook kan n'u y'a ta k'i sɛgɛrɛ i bɛ ɲamadenya ta k'u kunbɛn n'a ye maa o maa a ye sungurunba den in lajɛ ni barika ni danbe b'i la ni ba b'i la n'o ka sɔrɔ i ba tɛ sungurunba ye n'o ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ sunkurunba den ye k'i tɛ cɛ ɲinina jɔn de bɛ nin kɛ facebook sanfɛ musow la jɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw ne bɛ se ka ne bɛ siran nin den sugu ɲɛ ne bɛ sunkurunba den to yen i ba sunkurunba i yɛrɛ sunkurunba ne b'o to i ka n'i sigi k'i bɛ manamana ko kɛ ne na i m'a kɛ ni faux profil ye f'i ka profil dafalen dɔgɔ i ma min faamu ne y'i ɲɔgɔn musow ladon réseau kan yan k'u kanu ka k'u fɛ k'u ta k'u barina k'u kɛ n dɔ ye dɔw yɛrɛ bɛ waso ko n kɛr'u fɛ de an ka ko bɛɛ ye mɔgɔ min kɛr'i fɛ mɔgɔ min y'i kanu mɔgɔ min y'i ladon mɔgɔ min y'i masaw dɔn a masa ye n'i ma mɔgɔ sɔrɔ i bɛ mɔgɔ i bɛ mɔgɔ min kɛlɛ fo o tigi e ye mun den sugu ye e mun den sugu ye mais ne iba sigilen bɛ réseau kan yan n tɛ taa n tɛ na n tɛ mɔgɔ ci je ne fais pas de cadeau n'i ye n kɛlɛ ni sira min ye n b'i kɛlɛ n'a ye f'i bɛ nimisa maa o maa n tɛ n tɛ ɲamadenya la n t'o n t'o ja don mɔgɔ si la n t'o temps di mɔgɔ si ma n tɛ hali temps pɛridi o la i y'a kɔrɔbɔ i nana dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ n bɛ wuli i nɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ musonin ka page filɛ nin ye ni cɛ ɲinina tɛ jɔn bɛ nin kɛ ni sunkurunba tɛ jɔn bɛ nin kɛ ni muso min ba tɛ sunkurunba jatɔ den ye jɔn de bɛ nin kɛ ni maya jalo tɛ a y'a lajɛ k'e bɛna ne neni e bɛ se ka ne neni yɔrɔ jumɛn i dacogo lajɛ i yɛrɛ yira cogo lajɛ diɲɛ la a bɛ komi ni mɔgɔ min b'a fɔ cɛw na n ta cɛw farila cɛw tilala i bɛ cɛ sɔrɔ n'i ye ne ta ka ne neni ni i ka page yɛrɛ yɛrɛ ye i bɛ nin foto sugu bila cɛw bɛ n'i nɔfɛ parce que u b'a fɔ i karila ka iba neni o bɛ tɔgɔ d'i ma ne nenini ka di mɔgɔ caman ye ne dɔgɔyali ka di mɔgɔ caman ye mais u tɛ min kalama neni ni dɔgɔyama tɛ digi ne na a bɛ ne na avancer de a bɛ ne na yɛlɛn de ba neni tɛ digi ne na parce que ba tɛ ne bolo ba bɛ minnu bolo n'u baw ka d'u ye n'u b'u baw fɛ u baw b'u fɛ olu tɛ na réseaux sociaux yɛrɛ kan kuma tɛ k'u ba ka neni mais fɛn mana f'i ma i bɛ mɔgɔ wulitɔ he dangaden don e ɲɔgɔn dangaden tɛ yen parce que n'i tɛ dangaden e bɛna n'i ba ye réseaux sociaux kan ka mɔgɔ wɛrɛ ba neni ko e ba ka to yen e ni ne jɔn ka wusa ni jɔn ye jɔn ye dangaden ye jɔn ye ɲamaden yɛrɛ yɛrɛ ye ne nana de ko faso ko n bɛ mali de dilan ne nana n ko n bɛ mɔgɔw kan bɛn ne nana k'a ka di n ye zeniw ka faamuyali sɔrɔ an faso taabolo la u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jamana in kun u k'a kanu u ka kɛ jamana in fɛ an bɛɛ ka kɛ patriote ye ne bɛ vidéo k'o de kan ni ne nenina ne nenina o de kɔnɔ ni ne nenina ne nenina n ka tiɲɛ de kan mɛ aw bɛ neni ko parce que aw nana mɔgɔ dɔ neni aw b'a dɔn k'a tigi b'a ta sara ni ne b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n fa ni n ba neni ni n fa ni n ba ka di n ye n tɛ taa kɛnɛ kan yɛrɛ kuma tɛ ka fɛn fɔ a tigi ma mɛ babugɔdenw de bɛ na k'olu bɛ mɔgɔw kɛ babugɔden ye aw de ye babugɔden ye ba tɛ anw bolo ba tɛ anw bolo ni ba tun bɛ ne bolo ne tun tɛ facebook dɔn ni ba tun bɛ ne na ni sinji tun bɛ ne na san tun b'a sɔrɔ aw si tɛ ne dɔn fɛn fɛn ye ne dɔn rezo kan yan san tun b'a sɔrɔ aw si tɛ ne dɔn parce que n tun tɛ yɛlɛ a kan n tɛ yɛlɛ a kan diɲɛ na n bɛ n kelen de la n wasalen de don n lafiyalen de don fɛn tɛ n kun na ni ba t'i la bi i lafiyara bi bantanya yɛrɛ ka fisa ni batigiya ye bi balimantanya a ka fisa ni balimatigiya ye minnu bɛ tunga la o tulo bɛ n na ɲani min b'u kan u tulo bɛ n na mɔgɔw bɛ gabɔn bi da b'u ye sunɔgɔ t'u ye a camanba a bɛ kongo a bɛ tunga la yɔrɔ caman alizeri marɔk a bɛ cote d'ivoire bi a caman a bɛ burukina kɔnɔ jigi t'u la u faso yɛrɛ la n'o ye mali ye an bɛ dabaya la jamana min nɔfɛ ko hinɛ dugu sinji dugu mɛ an masaw de ka jugu an ma tunga fɛ an masaw de y'an kɛ fala ye k'u to balolen u yɛrɛ bɛ balolen mɛ u y'u denw kɛ fala ye juguya ni natabaya kama u ye denw fusaya ni ɲɔgɔn ye sɔrɔ kama den dɔ ka sɔrɔ kama u y'a ka balikuya bɔsi a la mali yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ mali kɔkanna ma c'est pourquoi ba neni tɛ digi ne na parce que ba tɛ ne na t'i si kɛ ka ne ba neni ne b'a ta k'a partager ba tɛ n na o wala n'i t'o dɔn ne b'o f'i ye maa o maa n'a t'i kɔnɔ ka ne neni n neni a jigin i kɔnɔ i ka n neni ni ne ma fɛn k'i la ni n ye fɛn k'i la n m'o fɔ dɛ ni n b'i ka sira kan n m'o fɔ ni n y'i tɔɲɛ n m'o fɔ mɛ ne k'e kanu k'e ladon walima ne t'e dɔn i tɛ ne dɔn i n'a fɔ ɲamaden ta ayida a tɔgɔ ko maya jalo i n'a fɔ o sungurunba den ta ɲɔgɔn ma s'i ma n t'i ɲɛ sira la k'a ɲɛ ala bolo ka na baga n sigilen ma ka n neni ou bien k'i bɛ n dɔgɔya non non non ne t'i to yen i kɛra maa o maa ye n b'i don i ba kɔnɔ hali n tɛ ezite eziteli tɛ yen tolerance zero a tɛ yen n'a y'i diya diɲɛ jama bɛɛ fara i kan i k'i jɔ n b'i n'u bɛɛ ba neni n b'aw baw conjuguer de à la façon la plus facile d'insulter k'aw bɛɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ un coup en un mot o oh ya man suis prêt pour ça ne pɛrɛlen don o kɛlɛ kama ne pɛrɛlen don fitiriwale den aw kɛlɛ kama ne pɛrɛlen don fitiriwale bɛɛ kama ne ye minnu kanu bɛɛ ɲɛ t'a la kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ t'a la dogona t'a la o Yeah. ne ye fɛn fɛn kanu bɛɛ ɲɛ bɛ ne na u bolo n ye fɛn fɛn sɔn bɛɛ ɲɛ bɛ ne na u bolo n ye mɔgɔ mɔgɔ nɛgɛn ko n b'a don maaya la bɛɛ ɲɛ bɛ ne na u bolo o bɛ mun kɛ ne na minnu ye ne wolo olu ma ne to yen olu tɛ min kalama olu aw bɛ ne muso ni ne yɛrɛ de viser k'aw bɛ ne neni ka dimi don ne na aw bɛ k'aw ka temps perdre minnu ye ne wolo o ma ne muso to yen ne furumuso to yen ne furumuso foyi tɛ yen a ma min k'u ye mais u m'o to yen aw ta tɛna digi ne na fo k'aw sa vous vous êtes des misérables pour moi ne hakili la ni ba ni balima t'i bolo i b'a sɔrɔ kɛnɛma mais kɛnɛma taw n'olu fɛnɛ ko k'u bɛna sokɔnɔ taw ladege la he n'i m'i défend ala yɛrɛ b'i jeni sini lahara n'i m'i défend a da tori la ne tɛ ɲama den si permettre i ka n neni ko min da de n t'i permettre n tɛ fugariden n tɛ wale ɲuman dɔn bali den si permettre i ka bɔ ka n'i sigi ka un mot bɔrɔntɔ ni n tɔgɔ bɔr'i da n bɛ bɔ ka n sigi k'i jaabi fura foyi t'a la o fura tɛ hali n'a y'a diya bolo n sigilen don o de kan donc n b'o page tourner o ye fitiriwalew ni yɛrɛ dɔn baliw ka page de ye n b'a page tourner n bɛna don tiɲɛ page kɔnɔ k'a di n ka jamanadenw ma n bɛna kuma maliko kan dɔɔni n bɛ n da lamaga mali ɲagaminen mali ɲagaminen confusion totale confusion totale

dɔw bɛ M5 fɛ u tɛ Choguel fɛ dɔw bɛ M5 fɛ u tɛ Asimi Goyita fɛ dɔw bɛ yen bi olu yɛrɛ bolo colonel wɛrɛw tɛ colonel Asimi Goyita fɛnɛ fɛ olu fɛnɛ bɛ Kaw Jim fɛnɛ n'a ka colonel o fɛnɛ créera donc Mali kɛra ɲagami ye an faso ɲagamina k'a bila confusion na mɔgɔw ko ko Asimi Goyita min ye président ye bi k'a tɛ kuma k'a tɛ kuma ko son silence est grand non ne badenw ne denw aw m'a faamu kuma da tɛ Asimi Goyita bolo a tɛ se ka kuma kuma fɛɛrɛ t'a bolo fɛn t'a bolo k'a fɔ aw ye parce que a tɛ se fɛn na a y'a dan de kɛ ka dan ye kuma wɛrɛ tɛ yen mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ ka kuma ni kuma y'a sɔgɔ a b'u jaabi tugun a da deli parce que a tɛ se ka kuma n'a kumana maliyɛnw de b'a jaabi maliyɛnw de bɛ k'a kɔnɔ a b'o de dɔn k'a bɛ mali fɛ o ye nkalon ye a y'o tamakiya bɔ aw la mɔgɔ min bɛ mali fɛ o tɛ mali dilan nin dilan cogo in na ale yɛrɛ sababu la maliyɛn tɔw bɛ ka kari ɲɔgɔn na ka taa fɛ bi en tant que militaire ka fanga ta ka dɛsɛ k'i jɔ i sɔrɔdasi jɔyɔrɔ la ka kɛ sababu ye ka siviliw tɔ kɔ don ɲɔgɔn na ka taa fɛ ka jamana tɔ ɲagami ka taa fɛ ka confusion don maliyɛn bɛɛ kun na aw ko ko o de ye aw ka perezidan ye an bɛ don min na i ko bi fɛn fɛn bɔra kunun k'a kunbɛn ni kɛlɛ ye k'u t'a fɛ bi olu ko k'u b'a fɛ u b'a fɛ kun jumɛn na u k'a ka baara kelen kelen yira anw na min b'a yira an na k'a fɔ ko maa kan ka k'a fɛ a ye kuma bi aw ka ɲɔgɔn kɛlɛ dabila yanni aw k'a ese ka ɲɔgɔn faamu aw ye kɔntiniye la de ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka jamana tɔ coron ni nkalon ye ni bɛnbaliya ye ni ɲɔgɔn nafuli ye ka fili don ɲɔgɔn ka kumaw la ka fili don baara ɲumankɛlaw senkɔrɔ ka baara jugukɛlaw kɔrɔta jamana in tɔ tora o de ne iba ne tɛ mɔgɔ kɔ o la maa kelen tɛ yen min bɛ tiɲɛ na o la u ye jamana in janfa k'a dafiri a mɛnna aw bɛɛ b'a kalama bɛɛ ne bɛ jɔn kɔ ne t'u si kɔ n t'u si fɛ c'est pas personnel non u ye wale jugu min ta k'a ɲɛsin an faso ma o kama de don sinon fɛn tɛ ne ni nin si cɛ personnellement an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la u b'u dayirimɛ sɔrɔ cogo min ne bɛ n dayirimɛ sɔrɔ ten de an dayirimɛ sɔrɔ cogo de tɛ kelen ye parce que olu ko de k'u ka u faso janfa ka jamanadenw se saya ma olu ka hɛrɛ b'o de la dɔw ka hɛrɛ bɛ kudeta de la dɔw ka hɛrɛ bɛ perezidan yɛrɛ kana kɛ jamana kunna dɔw ka hɛrɛ b'o de la dɔw ka hɛrɛ bɛ bɛɛjɛ e, e, e, camancɛ fanga in o tagali de la a ka taa n'a ye dɔrɔn an tɛ kelen ye o anw ka hɛrɛ bɛ an wɔsiji de la wa an bɛ jɔrɔ ni fɛn min ye o ye olu yɛrɛ ni mali de ye mɛ u ɲɛ t'o la maa minnu b'u kɔ olu de y'u juguw ye maa o maa b'u nɔfɛ k'u dɛmɛ olu de bɛ k'u kɛlɛ maa o maa bɛ k'u kɔrɔtan bi o maaw o de y'u jugu fɔlɔfɔlɔ ye olu de ye jamana in tiɲɛbagaw ye olu de n'u ka kumakanw n'u ka jabaranin cɔkawuliw de bɛ ka wuli ka na bi ka jamana minnu kan ka jamana in dilan ka olu bila fili la ka taa fɛ k'a k'u kɔnɔ ko maaw de b'u kɔ fanga mara kɛra jama de ye k'a yira diɲɛ na ko jama bɛ n kɔ donc i bɛ wuli k'i faso ci hali n'i bɛ nkalon kan jama b'i kɔ ni jama b'i kɔ kaban a b'i kɔnɔ k'i bɛ tiɲɛ na jamana bɛ ka jeni ka taa fɛ jamana bɛ ka coron jamanadenw kisi a fɛɛrɛ fan si tɛ yen mɛ ka jama yira diɲɛ na o de b'u jɔ olu jigi dalen b'o de kan maa min kan ka nɛni o bɛ nɛni min man ka nɛni o bɛ nɛni bɔ kɛlen don bɛɛ kama u yɛrɛ damaw de bilalen don ɲɔgɔn na u ni maa kura tɛ ɲɔgɔn na o fɛn fɛn filɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ ninnu bɛɛ de bɔra ko ibk n'a ka fanga ka taa ka bɔ yen ko walasa mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais olu yɛrɛ damaw u dɛsɛlen bɛ ka bɛn kuma tɛ ko ka mali di a ka hɛrɛ ma ou bien k'a ka hɛrɛ di ma hɛrɛ di mali ma e an bɛ mun kɛlɛ wɛrɛ la o ko la ne bɛ tugu jɔn de kɔ o la n'i b'u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'u kɛlɛ mais ni aw taara dɔ ta olu cɛla k'o dɛmɛ aw bɛ vidéo kɛ ka maaw dɛmɛ minnu man ka dɛmɛ ka tila k'i jija nkalon kan k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi i ɲɛ b'o vidéo caman de la ni maa o maa bɛ mali fɛ ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la kɛnɛ in kɔnɔ i kan ka min dɛmɛ bɛɛ kan k'i miiri bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛlen don faso de la dimi dimi bɛ ne na bi fɛrɛkɛla jeunesse de ma dimi dimi bɛ ne iba la ne bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la mali jeunesse ka kɛlɛ de don walahi de ala ye o de kama ne tɛ se ka baliku si dɛmɛ kɛnɛ in kan k'a fɔ k'u t'a dɔn o tɛ u banna de nin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ka ɲi mali ma mais u y'u kɔ don mali ka hɛrɛ de la n'o ye mali denw ye n'o ye jeunesse ye n'o ye aw ye u bɛ min fɛ aw b'o de la u bolo bi ka tɛgɛrɛ f'u ye nkalon kan ka ɲɔgɔn kɛlɛ u nɔfɛ nkalon kan dimi min bɛ ne na o y'o dimi de ye ka aw ka kunfinya lataa fɛ aw ka kodɔnbaliya k'a lakɔgɔ parce que olu de y'aw kɛ kodɔnbaliw ye ka tila k'u denw nakalan ka tila k'u niyɔrɔ préparer extérieur la anw fɛ yan amérique canada europe ka diɲɛlatigɛ labɛn u denw ye yen mais u bɛ continuer la aw minnu ye walidenw ye ka aw ta k'aw tɔ kari ɲɔgɔn na ni wari fitiniw ye ani yɛrɛmajiyaw ye ka aw ta k'aw ka danbe bɔ aw la k'aw ka kalanbaliya kɛ badabada ye mais hali sini a b'aw yɛrɛ sacrifier ka bɔ ka kɛlɛ kɛ u ye mɔgɔ kelen tɛ nin kɛnɛ in kan min kan ka dɛmɛ a tɛ yen parce que mali jɔla yɛrɛ yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ maa min bɛ mali fɛ k'a dilan n'o bɔra choguel n'a ɲɔgɔnnaw tɛ kɛ o tagama ɲɔgɔn ye o tigi b'i pan nin bɛɛ kunna mali ye mɔgɔw jeli ye tabarikala mais ne ka dimi a da kuma ma se ne yɛrɛ b'a dɔn parce que ne ka dimi bɛ aw minnu nɔfɛ aw yɛrɛ aw yɛrɛ damaw yɛrɛ aw bannen don aw ka dɛmɛ parce que min bɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ aw ye aw t'olu lamɛn maa minnu bɛ tiɲɛ fɔ aw t'u lamɛn maa min bɛ jamanaden juguw bɔ k'u di aw ma pour que aw k'a faamu ko ninnu de bɛ k'aw faso tiɲɛ ka aw yɛrɛ goya ɲɔgɔn ye aw tɛ k'olu lamɛn n'i ye mali jeunesse lajɛ bi minnu tun kan ka kɛ ɲɔgɔn bolo n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi bi olu de bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ maa minnu kan ka tagama sira kelen kan ɲɔgɔn fɛ olu de faralen bɛ ɲɔgɔn na bi minnu bɛ du kelen kɔnɔ n'u tɛgɛ kan ka don minɛn kelen kɔnɔ bi olu de fununen don ɲɔgɔn na ka kɛ tendance ko ye jɔn ka tendance minnu ye jamana in ci a ye mɔgɔ kura kelen yira n na jamana jɔlaw la bi a tɛ yen a tɛ yen parce que sɔrɔsi minnu filɛ nin ye ni mɔgɔ bɛ fɛ k'u k'u jugu ye u jigi ye mɔgɔ kelen tɛ min bɛ sɔrɔsi ninnu kɔ aw tulo tɛ politisiyɛn mankan na le politologue a m'a fɔ a ka video la kunu y'a ka video dɔ parti dɔ lajɛ a y'a fɔ o fana la k'ale tɛ mɔgɔ kɔ dɛ kuma ye taamasiyɛn de ye ka kangari da sɔrɔsiw ye u tɛ sɔrɔsiw kɔ u bɛ siviliw de kɔ minnu bɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ o siviliw ye jɔn ye o ye mɔgɔ bi mɔgɔ b'i tɛgɛ ɲɛci katalizɛri kelen min ma mali kɔnɔ ipokiriti kelen pe mali bɛɛ bi o ye sogɛli mayiga de ye a kelen pe de kɛlen bɛ ka nafigiya ta k'a kɛ ka mali ci bi a kelen pe nafigiya ni nkalon ani kalabanciya ani nɛnjiya sogɛli kelen pe c'est l'homme le plus malhonnête dans la parole et dans les actes c'est Choguel a kelen pe il ment comme il respire nkalontigɛ maloya t'a la a kelen pe mais n ma dangatɔ fila ye ka tɛmɛ asimi fɛnɛ n'a nɔfɛ mɔgɔw kan minnu ka danaya b'a kan parce que sogɛl bɔra ka min yira maliyɛnw na ninnu ka ko la chantage ma tɛmɛ a kan k'u lafu k'u neni k'u dɔgɔya k'u lagosi k'u lasiran k'u bagabaga olu taara o sogɛli de ta ka na kɛ premier ministre ye ko aw ye cɛ ye o de kama ko tafe de b'u la cɛw tɛ IBK ka kulusi sannen bilalen o de b'u la min sanna mali cɛw ye musow de nan'a ta k'a don cɛko dɛsɛ de b'an na mali kɔnɔ bi gɛlɛya fɛn fɛn bɛ mali la bi cɛ de tɛ yen kamalenkɔrɔ dafalen de tɛ yen c'est pourquoi bilakorow bɛ fanga la c'est pourquoi bilakorow kɛlen bɛ ka kolonɛli jala da u kamankun na ka tila ka cɛfini don la k'u sigi bilakorow minnu fɔrɔ ma tigɛ fɔlɔ hakɛto tɛ ni ma cɛw la parce que n'u bɛ faso in fɛ n'u ye mugu ni kisɛ ta jamana in kisili kama tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'u nan'u kɔgɔ da demokarasi kɔgɔ la k'a ma ɲa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u tun kan ka taa n'a ye u yɛrɛ ka siraw de fɛ u tun man ka taa n'a ye civil ka sira fɛ u tun man ka taa n'a ye jamana kɔnɔ an jamana min n'an ɲɛ b'a la jamil bitar b'a sigi k'a sen da ɲɔgɔn kan a lafiyalenba parce que a b'a dɔn mali budget b'a ka disposition na bi aw ka hakɛ aw kɛlen bɛ k'aw yɛrɛ kɛ dangadenw de ye k'aw ka hakɛ ta k'a bila ninnu ka disposition na cogo min ka di u b'a kɛ n'a ye sogɛli ka sira fɛ maa min bɛ sogɛli ta bi k'i b'a kɛ intelligent ye ou bien k'i b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n t'a dɔn i bɛ ka miiri cogo min aw bɛ hakɛ to dɛ aw bɛ hakɛ to denmisɛnnin fitinin caman de bɛ yen bi olu bɛ ka sogɛli dɛmɛ ne tɛ jigin olu la maa o maa tɛ san bi naani bɔ n tɛ jigin olu la mais baliku sijɛ minnu b'a dɔn jamana bɛ taabolo min kan bi n'olu bɛ wuli ka kulusijala siri k'u b'a fɔ ko sogɛli ta ye tiɲɛ ye kawunjim ta ye tiɲɛ ye imam diko ta ye tiɲɛ ye m5 ta ye tiɲɛ ye aw de hinɛ bɛ ne na aw de labanko jɔrɔ bɛ ne na parce que aw de ye jamana jugu fɔlɔw ye aw de bɛ ka denmisɛnnin fitininw bila fili la denmisɛnnin ninnu bɛ aw kɔ aw fana bɛ ninnu kɔ intérêt min don an t'a dɔn mais n b'a dɔn faso ka hɛrɛ tɛ aw de kɛlen bɛ ka jamana in kɛ lasi jamana ye fugari jamana ye aw de kɛlen bɛ k'an faso labila aw de kama bilakoro bɛ fanga la bi minɛcogo t'a la aw de bolo tellement a ja tigɛlen don a bɛ fɛ k'a kɛrɛfɛ kolonɛli wɛrɛw minɛ tuguni k'olu fɛnɛ don kaso la ko kawunjim ka kolonɛli kawunjim ni e asimi goyita depuis e ye fanga ta don min n'i y'i ɲɛsin m5 ma n'i y'i ɲɛsin ba ndaw ni mɔkutari wani e yɛrɛ kan k'a dɔn depuis yen ko i ma na jamana jɔ la i nana jama ɲini de la i bɛ jama de ɲini mais jama in i b'a sɔrɔ mais ala bɛ tila k'i n'i ka jama halaki maliyɛn bɛɛ ɲɛna ala b'aw halaki a da tɛ to mali la o mali bɛ tinbi tanba de mais mali tɛ dafiri asimi e ɲɔgɔn bilakoro tɛ se ka mali jɔ i tɛ se maaw bɛ k'u ka temps perdu maaw bɛ k'u ka temps perdu u m'a faamu denmisɛnninw m'a faamu ne tɛ jigin denmisɛnninw na n t'u jaabi n tɛ denmisɛnnin kɛlɛ n t'a kɛ je le ferai pas parce que n b'a dɔn n bɛ fɛn min nɔfɛ ne tɛ maa kɔ o ne bɛ jamana de kɔ n'i bɛ fɛ ka mali kisi n'i bɛ fɛ ka mali jɔ ni maa min bɛ fɛ ka mali dilan bi an ka kuma ni ala cɛ an ka tiɲɛ lajɛ aw ni ala ni kira cɛ maa sivili minnu filɛ nin ye maa b'olu ta k'i bɛ mali dilan n'u ye ni maa min ko ko kawunjim bɛ tiɲɛ fɔ la bi i m'a faamu parce que n'i ye tiɲɛ fɔ don to yen an'a fɔ yɔrɔ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ i da a ni tiɲɛ de bɔlen don mais tiɲɛ tɛ fo ka taa kawunjim sa a tɛ tiɲɛ fɔ kawunjim bɛ yɛrɛ ɲini de la bi a bɛ kisi cogo ɲini de la a yɛrɛ la sogɛli bɛ yɛrɛ ɲini de la a ye layidu min ta sɔrɔsiw ye k'a timɛ a mana kɛ kɛ o cogoya o cogoya la sogɛli b'o layidu de timɛ yɔrɔ ɲini ale de ye kisi ni jama ale de y'o layidu ta sɔrɔsiw ye ale de ye pepulu ka kɔnfiyansi layidu ta sɔrɔsiw ye ani minnu jɛra ka nin baara nɔgɔlen in kɛ ka ibk gɛn a y'olu janfa sɔrɔsiw dɛmɛli kama il est capable k'a sen don fɛn kɔnɔ min tɛ cedeao ni faransi ye sɔrɔsi ninnu dɛmɛli kama a tɛ ka mali dɛmɛ a bɛ ka sɔrɔsiw de dɛmɛ a y'o de don bilakoro ninnu kun na k'ale b'u kisi a bɛ jama d'u ma a bɛ pepulu lakalime o layidu de bɛ sogɛli ni bilakoro ninnu cɛ minnu bɛ fanga la bi a y'aw sigi aw k'a laban lajɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye yan min bɛ mali jɔ o tɛ ninnu ye mali jɔla bɛ na le ni ala sɔnna a ma aw bɛn'a ye ne m'a fɔ n'u changera dɛ n'u ye siviliw bɛɛ cun suko ni dugusɛjɛ cɛ n m'o fɔ sinɔn nin tɛ mali jɔcogo ye nin t'a sira ye nin t'a wale ye maa minnu bɛ mali fɛ o tɛ ninnu ye maa minnu bɛ mali dɔn o tɛ ninnu ye maa minnu bɛ se ka mali dilan o tɛ ninnu ye maa o maa ni kuluba b'i bolo ni mali fanga b'i bolo i bɛ mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ dannaya da i kan ka sɔrɔ o t'i dɔn o caman de b'u kɔ an tɛ sugu ɲɛ o an tɛ faransi fɛ o mɛ u dalaminɛ kun ye mun ye ko u bɛ ka faransi dɛmɛ jɔn de bɛ ka faransi dɛmɛ u tɛ se ka bɔ k'o fɔ tiɲɛ de bɛ ka fɔ aw ye faransi kɛlɛli cogoyaw la o n'u bɛ ka faransi dɛmɛ o tɛ kelen ye ameriki wulukɛ in n'a dakala bɛ bɔ yan wo wo ci la politisiyɛn a ma dɔn politologue ko mali jugu minnu bɛ ka faransi supporter faransi supporter kelen pe a tɛ mali kɔnɔ a tɛ yen maa kelen tɛ mali la min bɛ ka faransi supporter mɔgɔw bɛ ka aw ka système de kɛlɛ aw bɛ ka min kɛ ka faransi kɛlɛ aw bɛ ka dabaya ni nkalon min ta ka yala ka tɔgɔ ni jama ɲini n'a ye maaw bɛ ka aw kɛlɛ n'o de ye aw bɛ ka kuma contourner ka kɛ ko u bɛ ka faransi dɛmɛ an bɛ faransi dɛmɛ ni mun ye ok bulan kulubali i bɛ hakɛ to n'i kan bɛ ne de ma ko dégage n b'i bloquer yanni ka n tila n'i kan tɛ ne ma ni n tilala an b'a ɲɛɲini n b'i ladon i nɔ la mɛ yann'o don cɛ c'est toi qui dégage c'est ma page y'a bulan kulubali c'est toi qui dégage c'est toi qui dégage c'est ma page taa page dilan i ka mali drapeau bɔ a kan n'i ba ye den wolo i k'i sigi i ka video kɛ i ɲɛda ka ye i ka kuma i k'i faso kisi o de fɔra aw ye dennankolonya a y'a dabila mɔgɔw ka page kɔnɔ a tɛ se ka anw bali k'an ka baara kɛ ɲamadenw bɛ yala la ko an bɛ ka faransi dɛmɛ an bɛ faransi dɛmɛ ni mun ye an bɛ faransi dɛmɛ ni mun ye an faso kɔ kan devant le satan et la france moi je supporte le satan je répète n'i ye faransi jɔ ka setanɛ jɔ ne bɛ setanɛ de dɛmɛ ne tɛ fara an bɛ faransi dɛmɛ ni mun ye mɛ an tɛ fara aw wuluw de kan ka wowo ci parce que an tɛ wulu ye an tɛ bagan ye an b'an yɛrɛ kalama an kunkolo b'an kan da la anw tɛ politologue wulu cɛ in ɲɔgɔn ye New York fatɔdenya kan fɔ la wa a tilala a ko tuguni ko ni sɔrɔdasi ninnu ma malo an bɛɛ ɲɛna k'an k'a wele ko a ɲamaden a y'o fɛnɛ fɔ k'an k'a fɔ ale ma pewu ko sɔrɔdasi ninnu bɛ malo an bɛɛ ɲɛna nin dabaden don o don kuma kura depuis aw kan k'a dɔn aw yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ sugu minnu dɛmɛ mun mɔgɔ sugu don an n'aw tɛ se ka kɛ kelen ye an tɛ se ka k'aw ka fili ɲɔgɔn na peut-être arasa ko man d'aw caman ye arasa man di mɔgɔ caman ye n dalen don o la bɛɛ n'i ka raison don mais an bɛ don min na i ko bi a ka fisa ni mɔgɔ caman ye parce que cɛ min bɛ ka bɔ ka tiɲɛ fɔ mali ko la bi a tɛ yen a kelen de bɛ k'a ka vie risquer mali kɔnɔ kanpaɲikɛlaw kɛlen k'u da de fɔlɔ k'u sigi dabadenw nkalontigɛla ninnu yɛrɛdɔnbali hɔrɔnkolon mɔgɔlankolon kungɔtɔdenw waridenw dumunidenw olu kɛlen k'u da de k'u sigi bi olu ka malidenya dɔnna tɔgɔ ɲininaw jama fu ɲininaw ka bilakoro kɛ ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ ɲini n'a ye u bɛ wuli ka wowo ci fan bɛɛ rezo kan u bɛ mɔgɔw bɔ u ja kan a ye t'o cɛw ɲini ne tɛ arasa su ka fisa n'aw bɛɛ ɲɛnama ye de a à z arasta su ka fisa ni aw bɛɛ ɲɛnama ye arasta bɛ ka sacrifice min kɛ bi an faso ye aw si tɛ k'a kɛ aw tɛ se k'a kɛ a fɛɛrɛ yɛrɛ t'aw bolo ala ma aw da ɲuman kɛ kama aw tɛ se ka ɲuman kɛ bi a b'aw bɛɛ ni hɔrɔnya cɛ a b'aw bɛɛ ni maliyɛnya cɛ a b'aw bɛɛ ni mɔgɔ mɔgɔninfinya cɛ parce que bi ale arasta de bɛ bɔ la k'i sigi min ye tiɲɛ ye k'a fɔ mais aw ko ko aw bɛ mali jɔ la aw bɛ mali jɔ la mali bɛ ka ci aw ɲɛna aw bɛ ka mali ta k'a da cibagaw ma ka da kan ko aw natalen don n'u y'aw ye k'u tɔgɔ fɔ ɲuman sira fɛ dɔrɔn aw bɛ dɔ sɔrɔ n'aw ma wari sɔrɔ aw bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ an bɛ se ka aw ni ne tɛ se ka aw ni arasa kɛ kelen ye moi iba je suis seul de mon côté aider arasta à ma manière k'a supporter n ka sira fɛ n kelen ka tila k'a supporter k'a kɔrɔta bi kunu ni bi tɛ kelen ye dɛ kunu ni bi tɛ kelen ye ne n'aw ta tɛ kelen ye n tɛ tɔgɔ ɲini na n mago t'a ka mouvement na parce que min bɛ mouvement in kɔnɔ n b'a dɔn n tilal'o la mɔgɔ sugu bɛɛ mɔgɔlankolon sugu bɛɛ tiɲɛnikɛla sugu bɛɛ kɛlen bɛ k'i fara mɔgɔ ɲumanw kan k'olu ye arasta supporterw ye donc ne tɛ taa fara mɔgɔ kan k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka arasta supporter ne ni mɔgɔ t'o kɛ non bɛɛ k'i ta supporter i ka supporter cogo la bɛɛ ka kan arasta ɲɔgɔn na an bɛ don min na i ko bi a bɛ ka dɛmɛ min ta k'a ɲɛsin an faso ma ni tiɲɛ don k'i bɛ mali de kɔ i bɛ mali de fɛ bon bi arasa bɛ k'a yɛrɛ sacrifier mali ye ni tiɲɛ don k'i bɛ arasa fɛ normalement i ni taamaɲɔgɔnw bɛɛ tɛgɛ kan ka kɛ ɲɔgɔn bolo n'i ye tendance ko ye fɛn o fɛn la o fɛn man ɲi n'i ye kan fila ye fɛn o fɛn na a man ɲi n'i ye bɛnbaliya ye fɛn o fɛn na i jigi bɔ a kan mɔgɔ ɲɛnama t'a la t'i ka sira fɛ donc mɔgɔ kana compter ne kan o la ne tɛ compter mɔgɔ kan ne bɛ ka min fɔ n tɛ jama ɲini na ni maa min gɛrɛla n na ko walasa n tɛ yafa i ma n t'a fɛ maa yɛrɛ ka gɛrɛ n na ne kelen dama n kelen yan ne bɛ mago ɲa n faso ye ka sɔrɔ aw tɛ ne bɛ ka mali dɛmɛ sira wɛrɛw fɛ aw tɛ min kalama yɛrɛ ni réseaux sociaux tɛ aw tɛ se ka fɛn kɛ mali ye ka na aw sigi da la ko mali mali mais min bɛ mali ko la aw t'o dɔn aw ka sira t'a la mali dɛmɛbagaw kan k'a dɛmɛ sira min fɛ aw t'a dɔn sabali tɛ aw dusukun na bɛn man di aw ye kelenya man di aw ye ko aw bɛ ka arasa dɛmɛ aw tɛ ka arasa dɛmɛ aw bɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ hali bi aw bɛ wari ɲini de la hali bi aw bɛ tɔgɔ ɲini de la hali bi a si tɛ ka arasa dɛmɛ sinon arasa ka tiɲɛ bɛ tabali kan bɛɛ ɲɛkɔrɔ n'i bɛ arasa dɛmɛ arasa kɛlɛbagaw bɛ yen bɔ i ka tiɲɛ f'u ye arasa ko la u ka bɔ ka arasa ladege an bɛ tugu u fɛnɛ kɔ ni min sera k'a ɲɔgɔn kɛ ne bɛ tugu i kɔ n'i y'a sira kan n bɛ tugu i kɔ n'i t'a sira kan kan'i ka tan pɛridi ne t'i lajɛ ne tɛ siran i ɲɛ i tɛ se ne na ni kɛlɛ fɛɛrɛ yɛrɛ t'i bolo ala t'a d'i ma n'i y'a kɔrɔbɔ n b'i cɛ tigɛ n tɛ bilakoro de jaabi n tɛ n den filanw kɛlɛ n tɛ denmisɛnnin fitininw kɛlɛ n t'a kɛ mali bɛ dɛmɛ sira min fɛ bɛɛ ɲɛ b'a la mais bɛɛ bannen don ni min tɛ sogɛli kɔ o bɛ m5 kɔ ni min tɛ m5 kɔ o bɛ kaunjim kɔ kunu mamudu diko kaunjim m5 semas sogɛli olu de farala ɲɔgɔn kan ko jamana taabolo man ɲi ko ka jamana yɛlɛma olu de ko k'an ka kɛ kelen ye ko ka jamana in jɔ ko peuple b'u kɔ peuple bɛ aw kɔ n'o ye tiɲɛ ye aw bɛ min ɲini ko fanga dun ka ta ka bɔ yen fanga min man ɲi o fanga in a y'a lata ka bɔ yen aw faralen ɲɔgɔn kan aw dɛsɛra ka jamana latilen jamana tɛ arayi kan aw yɛrɛ damaw nana fara aw de aw yɛrɛ damaw de bilalen don ɲɔgɔn na bi hali bi denmisɛnninw tɛ k'a faamu ko aw bɛ ka minnu dɛmɛ k'u kɛra kelen ye kunu aw yɛrɛ tun b'u kɔ aw tilala ka k'u kɔ tugun faralen ka bɔ ɲɔgɔn na kelen t'u la min bɛ tiɲɛ kan wa kelen t'u la min bɛ ka jamana jɔ aw bɛ ka bɔ k'aw bɛ tiɲɛ di dɔw ma olu la bi dɔ ko n ma ko pourquoi ko n bɛ bubula kɛlɛ k'a bɛ ka tiɲɛ fɔ bubula ani kaunjim jɔgɔramɛw de don i n'a fɔ ne mais différence min b'an cɛ jɔgɔramɛya la parce que ala y'o intelligence d'anw ma les jawando en général ils ont l'art de parler mais différence min bɛ ne ni ninnu cɛ fɛn min ye tiɲɛ ye ne b'a fɔ a fɔ don wa n b'a fɔ a fɔ yɔrɔ la ne tɛ nata ɲini ne tɛ keleya mɔgɔ bolo fɛn na ne tɛ taa maa ta nɔfɛ kaunjim ni bubula fila kun min y'a to n tɛ k'u ka kuma fɔtaw jate bi tiɲɛ ye parce que u y'a fɔ don jɛ ka tila k'a fɔ yɔrɔ jɛ tiɲɛ min bɛɛ b'u da u y'o bila wagande kɔnɔ k'o datugu k'o da sɔgɔ k'o gogoro lafili kɔgɔji la ka bɔ ka jamana dɛmɛ jamana mɔgɔ minnu bɛ ka jamana ci ni nkalon ye ka bɔ ka olu dɛmɛ k'olu kɔrɔta ka jamana in dafiri u miiri bɛ min na u m'o sɔrɔ sisan u bɔra u taara gogoro in kelen ɲini k'a labɔ ka tiɲɛ labɔ u bɛ n'u sigi u bɛ ka tiɲɛ de fɔ ko tiɲɛ de bɛ ka b'u da fɛ a bɛ komi nkalon bɛ ka tiɲɛ fɔɔnɔ tayiruba ɲuman na nkalon de bɛ ka fɔɔnɔ tiɲɛ na bi tiɲɛ bɛ ka bɔ nkalon da kawunjim ni bubula ne tɛ se k'u supporter parce que hɔrɔn tɛ u bɛ kuma min fɔla bi kuma ɲumanw de tun kan ka fɔ kunu mais u ye mali cibagaw de dɛmɛ bubula yɛrɛ bɛ waso n'a ka generaliya ye mamudu diko nɔfɛ bubula ka bɔ bi ni min ni a bɛ tiɲɛ dɔn ani ala ni kira cɛ n'o ka sɔrɔ a fa n'a ba n'o ka sɔrɔ u bɛ tiɲɛ kan n'o ka sɔrɔ mamudu diko de la ka ɲuman ta k'a ɲɛsin mali ma nin kɛlɛ in kɔnɔ ko bubula ka bɔ a k'a fɔ an ye a k'a k'a fa n'a ba kɔsɔn bubula ka bɔ i ka mamudu diko ka wale dɔ fɔ min ka ɲi mali yɔrɔ dɔ ba a ye wale min kɛ a yɛrɛ bɔ dugu n'o ka sɔrɔ sécurité bɛ yen bi bubula bɔ i k'o fɔ an ye n'o kɛra ne b'i tɔgɔ bila ne b'i supporter ne tɛ nkalon dɛmɛ o aw bɛ ka tiɲɛ min fɔ bi nin tun ye kunun ta de ye a y'a fɔ kuma jɛ k'a fɔ yɔrɔ jɛ bi a bɛ n'aw sigi ɲamadenya kan fɔ la ko tiɲɛ ne t'aw supporter ne tɛ yafa aw ma en tant que malien aw de ye mali se yan aw activiste minnu bɔra nkalon kan ka nkalontigɛlaw dɛmɛ mali cili la k'u bɛna segin mali kan k'a jɔ ka tila ka bɔ ka n'a jɔ ko an filila depuis kunu aw b'a dɔn k'aw bɛ filila depuis kunu aw b'a dɔn ko kawunjim ye e, e, e, hypocrite de aw b'a dɔn ko nɛnfilatigi de don depuis kunu depuis kunu aw b'a dɔn ko choguel bɛ nkalon de la kawunjim b'a dɔn depuis kunu ko choguel ye mɔgɔ sugu min ye a b'a dɔn a m'a dɛmɛ yan a m'a kɔrɔta yan e bi de aw bɛna kawunjim na mɛ k'a bɛ ka tiɲɛ fɔ kawunjim bɛ nin tiɲɛ ninnu dɔn depuis kunu a tɛ k'o fɔ aw ye kuma kɔnɔ aw tɛ k'o y'a bi a bɛ yɛrɛ ɲini de la ni barika bɛ cnt la cnt kɔnɔmɔgɔ bɛ bɔ ka e, e, e, transition nagosi yan k'u yɛrɛ damaw de ye kelen ye u wulu damaw de don u dangatɔ damaw de don u ɲamaden damaw de don kuma fila fɔla den gansan kɛlen ɲɔgɔn kan u bɛɛ cnt mumɛ bɛɛ exception t'a la a bɛɛ dangaden a bɛɛ dangatɔ den a bɛɛ ɲɛ bɛ mali ta tiɲɛni na bi a bɛɛ de wulila kunu ka kɛlɛ kɛ nkalon kan c'est pourquoi u bɛ cnt kɔnɔ u tɛ se ka fɛn kɛ u yɛrɛ kuma tɛ jamana ma jamanaw nafolo de bɛ ka ta ka dun u fɛ u bɛ ka sara nkalon kan hali sini

a bɛ ka ɲuman kɛ min kan u ka bɔ ka fɛn dɔ yira an na jamana taabolo la k'o ka ɲi walima k'a man ɲi u tɛ se o parce que a tɛ yen it's time baby ok bon rendez-vous heure sera ne b'aw bila yan an b'a fɔ k'an bɛn ni ala sɔnna ya ok kristina ko ko ka aminata yira o la en video voilà aminata bébé bébé

a foyi tɛ se ne ma ne ni n ka denbaya anw kalifalen don ala de ma anw bɛ ala de bolo an tɛ maaninfin bolo ne tɛ siran maa ɲɛ ne tɛ siran dangaden ɲɛ ne tɛ siran ala ye maa min jɛ ka da ŋaniya ma ne tɛ siran o ɲɛ non mumuni wologɛm merci à toi vraiment merci longue vie à ton bébé à toi ya nin y'an bɛɛ de den ye i wologɛm ala k'an to ɲɔgɔn ye merci

nin cɛ in tununna dɛ ya donc euh, ya kadijatu aw bɛɛ folen don merci mariam dumbuya vraiment merci à vous tous merci merci merci tile fila off min tun bɛ i ba bolo o banna bi sini n bɛ baara daminɛ nɔ la ni ala sɔnna a ma a bɛ se ka